ụmụ nwoke ndị be anyị abụ ndị ga-abụ ha ruo n'ala Igbo instead of ha nwee bịa na-enyere ụmụ nwanyị anyị aka ife ha ga-eme bụ ha na-eyuzu ụmụ nwanyị anyị na-adọmpụ ụmụ nwanyị anyị na-eyuzu ụmụ nwanyị anyị na-adọmpụ ụmụ nwanyị anyị ọ kwa ya bụ information na-enweta na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-emegidekwa ụmụ nwoke abụghịkwa maka na ha chọrọ imegide ụmụ nwoke na ọ kwa nke ụmụ nwoke si wee me fa ọ kacha ndị be anyị nọ mba ofesi ya bụ ị gbachaa mbọ niile ị na-agba n'obodo oyibo gbacha mbọ niile na-agba n'obodo oyibo sị ka ị nazie be nna gị jee jee gosi ndị be nna gị ihe i ji gbata mbọ maka na onye ejebela afịa jichitere onye nọ n'ụlọ onye nọ n'ụlọ jichitere onye nọ n'ahịa ụnụ kpatachazi ego niile ụnụ na-akpata n'obodo oyibo sị ka ụnụ na unu nazie ihe dị ka oge krismas ma oge mmemme ma oge ọbụla unu ji na unu eje jee chọba ụmụ nwaanyị mmadụ nọcha na skuul ụmụnne unu nọ na skuul unu ekporo ha kpoba ha na họteelụ ọ nya ka unu ji arụbasị họteelụ unu na-agụrụzi ụmụnne anyị nwaanyị ka akara ị gụrụ onye nke a ị pịa ya ọkụ ị gụrụ onye nke a ị pịa ya ọkụ ụfọdụ na-achịzi aka na abụọ ụfọdụ na-achịzi aka na atọ ụmụ nwoke igbo ka m na-ekwu okwu ya then ọ bụrụ na ị fọtọsịa ụmụ nwaanyị anyị ahụ ị na-afọtọ kịta kedu onye ọ dị gị ka ọ nya nwa ga-anụ ya ọ bụrụ na ọ nwa gị ka a na-agụrụ ka akara onye akụọ ya onye akụọ ya onye akụọ ya ebe ụmụ nwaanyị na-achọ ka ebe ezinụlọ ha ga-anọ ọ bụrụ na unu nwa bịa na-akụsasị ụmụ nwaanyị anyị ọ bịazi ọ dịzie ka ụmụ nwaanyị anyị abụ ndị ajọ mmadụ ọ dịzie ka ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị ọ bụ na di ekwerọ ha ọnụnụ maka na ha bịa due to na ha nwa dị frustrated ha na-achọ ka ha mara di ga-anụ ha unu batazie unu gụgbaa ha unu kụọ ha ebe a kụọ ha ebe a kụọ ha ebe a na-asị na ha adịrọ mma ọnụnụ na onye bụzi onye dị mma ọnụnụ onye ahụ a kụrụ onye ga-anụ ya ihe m na-agwa ụmụ nwoke igbo ka unu wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ site n'ịkụ ụmụ nwaanyị anyị ị kụcha ha ị dọmpụ ọ bụrụ na ị ma na ị ma anụ nwaanyị gwakwa ya na na-ekwe na-ekwe ka o si dị ka gị na ya nwee agreement abịazina na-eyuzu advantage of ụmụ nwaanyị because of na ihe na-eme na naịjirịa mere ha o siere ha ike ha enweghịzi ego ha ji ego pant enweghị ego ha ji ego brezi enweghị ego ha ji ego ezigbo ncha enweghị ego ha ji ego ezigbo ude ha ga na-ete ka ha na-ama mma ka ụmụ nwaanyị si ama mma mana gị nwa bụ nwoke mara na nwoke bụ ezinụlọ nwoke bụ onye isi ezinụlọ ụnụ nwa bụ ụmụ nwoke kwesịrị ịdị na-agba mbọ na-enyere ụmụ nwaanyị anyị aka ma ndị uche ha na-apụ apụ unu eme ha uche ha bata ma ndị na-aghọtara ka ụwa si wee kwụrụ unu eme ha ọ kwụrụ maka na ọ bụrụ na i mejọọ nwaanyị ọzọ a ga-emejọkwa nwa gị nwaanyị ọ bụrụ na i mejọọ nwa onye ọzọ a ga-emejọkwa nwanne gị nwaanyị ya ka ị kwesịrị iji kwụba aka gị ọtọ were obi ebere na-eso ụmụ nwaanyị anyị na-akụziri fa ife ka ihe niile a na-akpa akwụna ma ihe ndị ọzọ na-ebenata maka na ụmụ nwoke anyị na-eme na akwụna na-aga otu a ana m asị ụmụ nwaanyị anyị uche unu dịkwa ya biko onye arọshina arọshi maka na rush unu na-arọshi na-eme na na-ada n'ụzọ ana m ekene unu biko ụmụ nwoke sepụnụ aka na ịbịa chịkọrọ ụmụnne anyị nwaanyị na-eme ka unu si like maka na ya bụ ihe jọgburu udene sigbuo nkakwụ i mebichaa nwaanyị onye ọzọ onye ga-anụzi onye ahụ i mebiri onye ka ọ dị ka onye nwa ga-ewere nke i mebiri emebi onye ka ọ ga-adị gị mma na e mebie nwa gị ọ ga-adị gị mma na e mebie nwanne gị nwaanyị uche unu dịkwa ya onye ọbụla kpachapụ anya maka na ala Igbo anyị na-ekwu ka ọ dị mma anyị niile ga-esi n'ebe dị iche iche mebe ka ọ dị mma ndewonu